mmemme ịfụnanya o. valentine n'anị igbo bụ mmemme ịfụnanya igbo bụ igbo ka anyị malụ amalụ n'ọkwa oge nwanne ji emeli nwanne ya ive ọkwa oge ezigbo ọyị ji emela ọyị ya ive ọkwa oge anyị ji enwe mmụọ mgbaghalụ n'ime anyị mmemme valentine n'anị igbo bụ ezigbo mmemme ọ bụ mmemme ịfụnanya ka anyị matakwa mata na anyị ga-egosi nwanne anyị ịfụnanya ka udo wee dịla anyị onye ọbụla gosi ịfụnanya o odenigbo ndị igbo gburugburu ana m ekene ụmụ igbo niile ebe onye ebine na mmanwụ kenelu na na n'ugwu onumo gosi ịfụnanya gosi nwanne gị ịfụnanya na ọ nya bụ valentine ka nke ọlụ gị oge eji enye onyinye lapụ nnukwu onyinye were ịfụnanya na onwere onyinye karịrị ịfụnanya gosi nwanne gị ịfụnanya igbo bụ igbo ka anyị gosi ịfụnanya o ịfụnanya amaka udo amaka mmadụ iyi n'igwe amaka kwa mma na ọ nya bụ ịfụnanya mara ele esi agbaghara ibe ọ bụrụ na nwanne gị mejọlụ gị welu valentine anyị na-eme nwee mmụọ mgbaghalụ ka ịgbaghalị nwanne gị ka udo wee dị welu mgbaghalụ ọ bụrụ na o nwere ive na nwanne gị melụ gị nke mere gị wapụtala ọgwụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ka anyị welu mmemme valentine wee nwebe mmụọ mgbaghalụ oo. gbaghalị nwanne gị onwekwa ive ọ ga-ewepụ gị n'alụ ọ bụrụ gị mejọrọ jekwuru nwanne gị sị a nya gbaghalị gị ka anyị yiri n'igwe wee chụba nnadị ọfịa igbo bụ igbo ụmụnne m onye na-eli onye na-enwe aṅụli cheta na enwere ụmụnne anyị ndị nọ na mkpọrọ cheta na enwere ụmụnne anyị ndị ive na-esili ike valentine ọ bụrọkwa sọsọ mmemme nke anụ alụ n'ọkwanụ mmemme eji egosi ịfụnanya mmemme nwanne malụ nwanne ya mmemme eji ayị n'igwe wee chụba nnadị ọfịa ka anyị chọbanụ nwanne na enwere ụmụnne anyị nọ n'afụfụ na o nwere ndị na-ata afụfụ o nwere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka anyị chọbanụ nwanne ka anyị jee ma na motherless baby ka anyị chọba ụmụ nwaanyị isi mkpe anyị chọba ndị ogbenye anyị nwere n'ime anyị ka anyị were onyinye nke ịfụnanya ọ nya bụ onyinye nke ịfụnanya cheta nwanne gị na valentine bụ omume ịfụnanya o were ife onyinye jekwuru nwanne gị ka udo wee dị ọ bụrụ na nwanne gị mejọrọ gị gbaghalị ya kpochapụ ife niile iwe na i welu mgbe gara aga obi na i welu mgbe gara aga ajọ obi na i nwelu mgbe gara aga kpochapụ ya gbaghalị nwanne gị ka unu mewe nwanne na ọ nya bụ valentine na be anyị ọkwa mmemme ịfụnanya ọ nya bụ valentine na ọ bụ mmemme ịfụnanya ka anyị were oge valentine wee chọba nwanne onye ọbụla chọba nwanne ya ndị na-ese okwu onye ọbụla chọba nwanne ya nwanne na nwanne na-adị n'ilo onye ọbụla chọba nwanne ya ka anyị weli ya wee gosi ịfụnanya valentine n'anị igbo bụ ịfụnanya o igbo bụ igbo ndị nọ ebe niile dị iche iche happy valentine ka m kwuo onye kekwa ka anyị mebe ịfụnanya onye m mejọrọ nya gbaghalị mụ nke m ma ma nke m na-amala onye ọ bụ gbaghalị mụ ọ bụ ife m chọrọ ka onye ọbụla kwuoli n'ime ihe ịmazịalụ ndị ihe na-esiri ike ndị ọ ka njọ mara etu ị ga-esi jee ka i nyefe ka onyinye ka udo wee dịlị di na nwunye ndị nọ n'ọgba aghara ka anyị were valentine wee mebe udo ka udo wee dị ụtọ ka atọbala ụtọ ibe ka anyị gbafuo ife ọjọọ ka anyị gbafuo ajọ echiche mbụ ka anyị gbafuo iwe anyị were mgbe gara aga ka udo wee dị ka anyị wee mebe nwanne na anyị yiri n'igwe anyị achụba nnadi ọfịa ka anyị wee mebe nwanne na nwanne bụ ife igbo bụ igbo onye ọbụla pụta n'igwe ndị odenigbo ndị igbo gburugburu happy valentine ụmụnne m oo ma ndị nze na ọzọ ndị eze nwoke anyị nwere n'odenigbo ndị igbo gburugburu ụmụnne m ndị si ebe niile dị iche iche zukọ ọnụ ma ndị patron na matrons anyị ụmụada igbo anyị nwere n'odenigbo ndị igbo happy valentine ka m jụọ igbo bụ igbo ebe ọbụna onye nọ happy valentine ka m kwuwe m ndị eze niile anyị nwere n'odenigbo ndị igbo gburugburu happy valentine ka m jụọ igbo bụ igbo ebe ọbụna onye nọ happy valentine ka m jụọ m ọkwa ịfụnanya mmadụ ịfụ mmadụ ibe ya n'anya ka anyị were ịfụnanya ka anyị were ofu obi wee bili igbo bụ igbo ka anyị mebe na nwanne o mara eme nwanne ilo na asị ga-agbala anyị ọsọ ma anyị mara eme nwanne ndị ajọ mmadụ ndị asịrị na-aba ga-esi ebe anyị nọ chaghala anyị happy valentine o ụmụ igbo na mmanwụ ekene icheọkụ nwaanyị agụlụ na m ekenekwe alike wabala unu ọjị ebele nna ebe ebele valentine bụ nwanne malụ nwanne ebele nna ebe ilo na ekwolo n'ọbụ ka o jebele anyị ebele nna ebe ka anyị were udo wee bili ka ibe wee dịlị anyị mma nwoke ga-adị nwaanyị ga-adị eze nwoke ga-adị eze nwaanyị ga-adị onye ọbụla bụ onye igbo nke na-eme nwanne ọ nụrụ ube nwanne eli ha agbakwana ọsọ ka anyị yili n'igwe ka udo wee dịlị anyị anyị gbuo n'ilu na anyị ga-ebute mma anyị gbuo n'anị na anyị ga-ebute mma aka nni aka ekpe na mma so be anyị onye ọbụla happy valentine ido ogbu ọja anya m ọja ka mbụ taba bịakwa o